Ar an líne liom anois tá súil agam tá Ray Mac Mánais. Conas atá tú Ray? Bhfuil tú go maith? Go breá go raibh maith agat. Iontach, iontach. Bhfuil, an cloiseann tú mé go soiléir? Bhfuil tú? Cloisim, yeah, go soiléir. Tá tú beagnach, cá bhfuil tú, níl tú i mBleá Cliath anois, tá tú beagnach faoin tuath, an bhfuil? Tá mé faoin tuath i gContae na Mí. Ooh, na Royals, Contae na Royals, iontach ar fad.
An Ríocht, sin é. Beimid ag craoladh, mar is eol duit, an dráma ar ball beag ag deireadh na míosa, tá mé ag ceapadh, beidh sé ag dul amach.
Iontach ar fad.
Bhuaigh tú, is cosúil gur bhuaigh tú an duais san Oireachtas.

ar Ghaelscoil Míde. Sa cheantar seo, yeah, Domhnach Míde, yeah, yeah.
Agus, bhuel, i gCill Bharróg. Ó, sea, alright. Bunaíodh Gaelscoil Míde i nDomhnach Míde, ach ní raibh muid riamh suite ann. Muintir Dhomhnach Míde a bhunaigh an scoil. Ó, sea. Agus tháinig muid ar an saol ar a haon ar feadh bliana. Sea. Agus ansin i mBaile Dúill ar feadh roinnt blianta agus ansin shocraigh muid i gCill Bharróg. Ó bhí sibh i Baile Dúill, oh right, sin é. Bhí muid i mBaile Dúill in sa sean halla pobail ansin cois trá. Mar ní raibh áit, ní raibh foirgneamh buan nó áit, yeah. Ní raibh foirgneamh againn. Tuigim an scéal. Rud a tharla ansin i gCill Bharróg ná go raibh scoil na gcailíní ansin. ar gar don fharraige ar Bhóthar an Ghleanntáin Ghlais, Greendale Road, agus bhí Scoil na mBuachaillí níos faide isteach agus chuaigh an dá scoil le chéile mar chónaidhm, mar chomhscoil buachaillí agus cailíní, agus fágadh foirgneamh folamh agus chuaigh muid isteach san fhoirgneamh sin agus sin an áit a bhfuil muid. Tá foirgneamh álainn nua againn anois le roinnt mhaith blianta, le b'fhéidir trí bliana déag, ach sin an áit a bhfuil Gaelscoil Míde fós beo beathach. Bhuel, tá tusa éirithe as agus tá tú ag díriú anois ar do shaol nua mar dhrámadóir. An-mhaith! Bhuel, tá mé éirithe as, yeah, le haon bhliain déag.

do mhúinteoirí trí mheán na Gaeilge. B.Ed.
baitsiléir san oideachas trí mheán na Gaeilge, an t-aon cheann sa tír.
Agus tá sin ag dul anois, seo an cúigiú bliain so tá an chéad chohort, an chéad dream múinteoirí óga imithe amach i mbliana.

i mBaile Átha Cliath, Aisteoirí Bulfin, Corcaigh, scríobh mé drámaí don Taibhdhearc i nGaillimh, Ach rud faoi leith é raidiódráma mar níl aon, bhuel, níor scríobh mé raidiódráma ariamh, dráma raidió agus an rud a bhí ann ná tháinig IBA, an Irish Broadcasting Association, agus an tOireachtas le chéile agus chinn siad ar dhuaischiste a chur le chéile fá choinne drámaí raidió agus bhí an-spéis agam dráma raidió a scríobh ach ní raibh ceann ar bith scríofa agam riamh. No. So bhí Cathal Póirtéir, b'fhéidir go bhfuil aithne agat ar Chathal, bhíodh sé ann, bhíodh sé ar Raidió na Gaeltachta. Bhíodh, go minic, yeah. Agus fear mór drámaí é, mar bhí sé ina chomhairleoir drámaíochta ar R na G feadh na mblianta agus chinn seisean ar chúrsa a thabhairt ar líne. Seo nuair a bhí an, nuair a bhí muid ar fad faoi dhianghlasáil de bharr Covid. Ó sea, sea, an Covid. So bhí mé an-sásta go raibh, go raibh Cathal i mbun cúrsa agus chuir mé isteach ar an chúrsa agus d'éist mé lena ghaois agus lena chuid leideanna ar fad. Iontach. Agus bhí sé iontach praiticiúil. Sea. So cheap mé, bhí, bhí, bhí smaoineamh agam fá choinne dráma. agus chuir mé faoina bhráid é agus dúirt sé, yeah, sin smaoineamh an-mhaith, gabh, gabh ar aghaidh leis sin. Now, ní scéal grinn é seo, is scéal dubh go leor, an ea? Scéal. Tá sé dubh go leor ach tá, tá, tá greann dubh ann. An, an rud a bhí i gceist agam nuair a thoisigh mé a scríobh, ní raibh sé i gceist agam go mbeadh sé greannmhar ar chor ar bith. Sea. Ach, eh, tá mise agus mo bhean inár gcónaí faoin tuath. Sea. Eh, agus ar nós go leor daoine eile faoin tuath, thagadh buairt orainn anois is arís nuair a chluinimis na scéalta ar an raidió faoi robálaithe ag briseadh isteach i dtithe faoin tuath. Ó yeah, tarlaíonn sé, yeah, tarlaíonn. Is minic a dúirt muid linn fhéin, cad é a dhéanfadh muid dá dtarlódh sé seo? Yeah. Um, so, uh, mar, mar chineál, mar bhuairt shíoraí, Sea. Ghin sé an smaoineamh seo i m'aigne go scríobhfainn dráma faoi seo agus seo an rud a scríobh mé. Á, maith thú. Agus an bunscéal atá ann ná go bhfuil seanlánúin, cosúil linn féin, sa leaba oíche amháin agus cluineann muid duine éigin ag briseadh isteach. No, cluineann muid guth fir sa chistin thíos staighre agus é ag eascainí in airde a chinn agus é ag éagaoineadh agus ag lorg cabhair Dé mar go bhfuil sé gonta. Agus tá an bhean. trí chéile agus déanann sí iarracht an fear céile a mhúscailt. Sea. Ach is pótaire é, is fear mór óil é. Oh, tuigim, tuigim, yeah.
Agus, agus is bully amach is amach é, is maistín é. Ní fear deas, yeah. Deir seisean nach bhfuil ann ach an cat ag méileach agus Deir sise, Bhuel, ar chuala tú cat riamh ag eascainí? No, níor chuala. Agus tagann, tagann sé, tugann sé cluas le héisteacht ansin agus cluineann sé an fear, a thuilleadh agus bladhmadáil thíos staighre agus deir sé, Tá, tá duine éigin sa teach. Sin an rud atá mé a rá leat, arsa sise. So. Ok, bhuel ná ná sceith an scéal iomlán mar tá No, sin é, tá sin mé an ag scéal súil go iomlán mór le a a atá. éisteacht leis ar ar an tseachtain seo chugainn tá mé ag ceapadh beidh sé ag dul Tá amach. anseo chugainn, yeah, sin é. Á, iontach ar fad. Agus níl ach eh, chuala mé le radio drama ní gá le f- ní bíonn foireann kind of mhór ann, ní gá ach triúr Sin ceann de na sin ceann de na leideanna Yeah. tábhachtacha a a thug Cathal dúinn. Mar beidh. Níos mó ná triúr nó ceathrar ar a mhéad mar fhoireann ann, mar le himeacht leathuair a chloig, níl, yeah. Ní bhíonn mórán, ní bhíonn, agus ní bhíonn leathuair a chloig i gceist really ach b'fhéidir cúig nóiméad. Sin é, sin é.
Mar bíonn intro ann agus bíonn ceol ag imeacht agus mar sin de.

Ok, an-mhaith. Right, well listen, tá mé ag súil go mór leis sin, a Ray, agus gach rath ar an obair. Go raibh míle maith agat. Go raibh maith agat as an, as an, agus fáilte romhat go Near FM, rinne mé dearmad é sin a rá. Ok, Go raibh beidh mé, maith agat, Antaine. beidh mé ag caint Right. leat ar ball. Slán anois. Ádh mór. Slán, Slán. ádh mór. Slán, sin é. Sin Ray Mac Manais, a bhí an, eh, an fhuaim ansin beagáinín íseal, níl a fhios agam, tá sé faoin tuath, áit éigin iargúlta. But mar a dúirt sé agus mar a dúirt mise, beidh an dráma sin ag dul amach luath go leor ar Near FM so coimeádaigí sibh bhur cluasa amach chun an rud sin a chloisint.